bayɛlɛmalikɛlaw bɛ tubabula de ɔ a ye na n'o kalan ye a ka bayɛlɛma an fɛ mɔgɔ tɛ baara sɔrɔ n'a bayɛlɛmana a bɛ consommer an yɛrɛ fɛ mɔgɔ fana na a consommer an bɛ se k'a fɔ de ko ka tenue dilan izini tɛ yan mais tenue donbaga tɛ mali la o ye kuma wɛrɛ ye dɛ e misali ta kɛ k'a lajɛ maliyɛn yɛrɛ bɛ fɛn min don ni fɛn bɛɛ a ka ca ni san bi wɔɔrɔ o ye jini ni bazɛn mais mali yɛrɛ kɔnɔ maa si tɛ yen mali opérateur économique la min ye kuraji sɔrɔ ka bazɛn dilan izini dayɛlɛ o tɛ a bɛɛ bɛ bɔ alimaɲi ninnu de la a bɛɛ bɛ bɔ alimaɲi ni dugu wɛrɛ la ka na mali yɛrɛ kɔnɔ maliyɛn de bɛ bɔ yan ka taa jini san banjul tout près ka na n'a ye kotɔn jamana tigitigi de ye nin ye dɛ mais i tɛ maliyɛn i tɛ maliyɛn du foyi ta n'i ma nin fini fila sɔrɔ yen n'i ma bazɛn donna sɔrɔ i bɛ jini donna sɔrɔ yen n'i m'a sɔrɔ cɛkɔrɔba kunda i b'a sɔrɔ den kunda i b'a sɔrɔ a bɛ bi a b'u ka den fitinin na min bɛ ŋunuma i bɛ jini dɔ sɔrɔ a la misali ta kotɔn kilo kelen ta dɔrɔn i k'a lajɛ kotɔn kilo kelen u bɛ t'o bayɛlɛma k'o kɛ chemise ye kotɔn kilo kelen o tun b'a feere waati dɔ la bi duuru ni kelen ɔ u bɛ t'o yɛlɛma k'o kɛ chemise ye an b'o chemise san waa fila f'u bɛ tila ka Waa fɔ saba ni chemise kɛmɛ waa duuru. fila ta de bɛ bɔ awɔ awɔ mais kotɔn bi duuru la don Yeah. donc o kɔni o fɛn kɛra ayiwa aziz o b'an bila ka taa eh, an ka ɲinini dɔ la an y'a ye k'a fɔ ko mali wari mais franc b'a kan mali wari alors que maliyɛnw b'a fɔ ko a ko mali wari wagati mais franc malien don voilà ni danfara ye jumɛn ye n'i y'a ta k'a lajɛ kanko problème de tun bɛ depuis a kuma la a kuma o de la n ko ko autorités tun t'a dɔn u tun t'a dɔn u tun t'a dɔn yɛrɛ o de la DNAFLA sigira an ka kanw de kama mais o bɛɛ n'a ta an ka kanw ma se ka français bɔ yen parce que u y'a ye an ye ko bɛɛ kɛ an ka kan ka na a ma se ka na yɔrɔ kelen pe min tun bɛ k'u jɛ o ye jamana constitution de faransi ka kan b'a ka sariya de la article 2 turki ta y'u ka sariya kisɛ sabanan ye bon mali ka sariya kisɛ mugan ni duurunan a sɛbɛn don ko maliyɛnw ka kan ye français ye donc aw bɛna kan wɛrɛ don bala cogo o cogo a tɛ se ka français gosi ka bɔ yen bon modibo ka wagati modibo y'a ye ko jamana tɛ taa ɲɛ k'i to wali wari kan modibo nana ni franc malien donc français kelen in tun bɛ halisa o de la a nana franc malien mhm. n'o tɛ n'an ye français bila an n'a wele wele cogo dɔ la a tɛ kɛ mali wari ye mhm. ɔ o min b'an bolo bi i b'a dɔn afirikɛn sɛgɛnlen don dɛ an de bɛ hali kalo nata an bɛna taa an ka yɛrɛma hɔrɔnya laɲɛnamaya mhm. o tiɲɛ wa nkalon don laada ko de don depuis salon n y'a fɔ laada de don mais tiɲɛ tɛ ɛ aw bɛ taa k'aw b'aw ka yɛrɛma hɔrɔnya laɲɛnamaya mais wari min yɛrɛ bɛ kɛ k'o o fɛnw labɛn aw ka jɔnya ko kuma sɛbɛnlen don wari kan franc des colonies françaises d'afrique o ye tiɲɛ e ye moritani ye k'o franc CFA dun tuguni yan a t'a dun a bɔra a la wa a tun b'a dun yɛrɛ de ɔ mali ta u nana n'o ye ko franc CFA et puis D b'o duguma o kɔrɔ ye ko nin dilanna mali kama A bɛ kɔdiwari ta la k'a bɛ sɛnɛgali ta k'a bɛ sɛnɛgali ta e yɛrɛ k'a jateminɛ ne bɛ ne ka denmisɛnnin faamuya la dɛ jamana min bɛ diɲɛ kɔnɔ ko jamana tan naani ɲɔgɔn na k'o bɛɛ ka wari dilannen don u ka wari garanti dulonnen don a kelen na ne bɛ jamana min dɔn o ye faransi de ye parce que alimaɲi ni angleterre bɛ jamana dɔ ka wari dilan mais u jɔlen tɛ n'a garanti ye mais faransi b'an ta dilan ka tila k'a garanti de ɔ bon o garanti mun filɛ nin ye jɔn de b'o bɔ jɔn de b'a garanti N'u bɛ an de ka dugu jukɔrɔ nafolo bɛɛ ta ka taa bila a kun kɔrɔ o sanu ninnu tɛ bɔ an yɛrɛ de fɛ yan wa o sanu yɛrɛ bɔtɔla la sisan yɛrɛ dɔw y'an weele Kayi fan fɛ ko entreprise minnu bɛ sanu bɔ yen k'u bɛ ganayɛnw ni nizeriyɛnw ko n'olu nana dɔrɔn k'u b'olu bɔ baara la ko ka ganayɛnw ni nizeriyɛnw ta olu nɔ la k'olu faso yɛrɛ ye dugu ne ko ko fɛn kelen tigi fila kelen b'a yɛrɛ nɛgɛ dɛ maliyɛnw ni faransɛw mali ko la maliyɛnw b'u yɛrɛ nɛgɛ dɛ o de ye tiɲɛ ye u k'o fɔ asimi ye u k'a fɔ bɛɛ ye u k'a fɔ sajo ye maliyɛnw ni faransɛw maliyɛnw bɛ k'u yɛrɛ nɛgɛ dɛ cogo di voilà an ka taa sariya la n'i ye sariya ta dɔrɔn i b'a ye pɛrɛ mali ye faransi de faransi dugukolo dɔ de ye faransi sariya kɔrɔ bɛ yɔrɔ min na yen tɛ faransi dɔ ye o kuma tɛ taa yɔrɔ jan yɛrɛ o de la ne ko n k'an ka sariya in de falen parce que mɔgɔ bɛ samara de tigɛ ka bɛn i sen ma koyi mɔgɔ t'i sen tigɛ ka bɛn samara ma an man kan tɛ k'an tabiya tiɲɛ ka don faransi ta da fɛ an bɛ faransi de ka fɛn dɔ ta k'o bayɛlɛma k'o don an ta da fɛ an kan ka kɛ ten de i y'a ye donc wari o de la a ka di ne ye wari in yɛrɛ ka falen quoi u ka wari in bɔ faransi hali ni Côte d'Ivoire ni Sénégal ninnu tɛ fɛ ka bɔ a la an ka bɔ a la parce que bɛɛ tɛ kunu waati kelen donc n'an nana n'an ka wari ye wele cogo fila in o ka bɔ a la i ma u b'a don an kun na ko miliyɔn kelen waa kɛmɛ fila o tɛ tiɲɛ ye diɲɛ jamana si ɛ miliyɔn kelen ka kɛ waa kɛmɛ fila o tɛ tiɲɛ ye miliyɔn kelen waa ba kelen de an b'a fɔ min ma ko waa kɛmɛ fila an bɛ k'o de wele ko waa bi naani deux cent mille o ye waa bi naani o ye waa kɛmɛ naani waa kɛmɛ fila de an b'a fɔ wari min ma ko ko mugan kɛmɛ de sɛbɛnlen don o kan donc an bɛ ka buru san kɛmɛ saba de k'an bɛ ka buru san bi wɔɔrɔ.
oui mais ne ɲɛ b'a la kɔsa in na depuis yɔrɔ sefa yɛrɛ créé la en 1945 an bɛ se k'a fɔ a si yɛrɛ tun ye san bi wolonwula ni duuru bɛnkan sɛbɛn kun y'o de ye ko sefa ka ɲɛnamaya ka d'aw ma. nka sefa yɛrɛ dilaban tɔ bɛ kɛ nɛnini de ye sisan parce que an b'a ye k'a fɔ fɔlɔ fɔlɔ mɔgɔw de kun ja b'a kan mais sisan a bɛɛ kɛra bagan ye bɛɛ kɛra bagan ye ɔ o jɔn de ye bagan ye sisan anw na ayiwa o kɔrɔ de k'an sago t'an yɛrɛ la a dɔgɔya b'a yɛrɛ to Ah, o de don ne yɛrɛ hakili bɛ sefa warimisɛnnin min na Ah. tracteur tun bɛ dɔ sanfɛ n kɔni n ka o wari ye la n hakili n hakili b'o o ja la n delila k'o o ye yɛrɛ Mhm. wagati kɛla n yɛrɛ tun t'a dɔn o bɛ bɛn da min ma n kɔni delila k'o ye ɲɛ la n hakili tun b'o la Mhm. n tun b'o de billet dɔn franc CFA la mhm. mais kɔsa n'a kɛra danfɛn tɛ cɛjugu yɛrɛ de ye kɛ baganw yɛrɛ dɔrɔn de voilà mais e bɛ se k'o to a bɛ ka bɔ mɔgɔ la ka kɛ baganko yɛrɛ de ye sisan bon i yɛrɛ ka u nafolo ka baganw de ja b'a kan kɛko t'anw ta la o ah. parce que kɛko de tɛ anw na irisiw ka rubulu sanfɛ u ka mɔgɔbaw n'u ka cɛfarinw de fɛnw b'a kan voilà chinois ta u ka maaw b'a kan oh, voilà hindu ta u ka mɔgɔbaw b'a kan oh, oh. faransi de b'anw ta dilan franc eh, franc CFA bɛ dun Côte d'Ivoire a bɛ dun mali la o bɛna jamana in fila jɔn de ka mɔgɔba bila sanfɛ ɛ mais an dun y'ale komi a ka ca ka bɛɛ ka mɔgɔba kelen kelen bila fan dɔ la donc o bɛ ɲɛ yɔrɔ min na f'aw yɛrɛ k'aw ka wari dilan o la hali n'an ka mɛ Asimi bila dɔ kan an n'a bila dɔ kan ka Modibo bila dɔ kan e m'a ye kɔngo kɔngo kɔngo ye fila ye kɔngo kelen bɛ o yɛrɛ b'a yɛrɛ ka wari dilan tile fila nin na ko k'a bɛna a ka wari signature falen ko parce que ko olu ye o waribon ɲɛmɔgɔ falen donc k'u bɛna signature falen 2020 wagati japon tun nana n'a ye k'a ka wari yɔrɔ dɔ bɛ yen o tɛ briller kosɛbɛ k'u bɛn'o dilan ko walasa o ka briller parce que u sago de b'a la n ko wari dilan izini bɛ yen i n'a fɔ safinɛ dilan izini de mɔgɔw kan k'o de dɔn u bɛna fɔ a bɛna san joli ta a bɛna nin non an tɛ se ninnu yɛrɛ mais wari wari yɛrɛ bɛ ne tɛ dɛ Bretton Woods yɛrɛ de y'a fɔ ko ko ni diɲɛ ko ni wariko gɛlɛyara ko wari bɛɛ ka taa sɛmɛ nafolo la ɔ ko nafolo jumɛn ko don ko sanu donc ni jateminɛ kɛ en 73 1 dollar o tun bɛ bɛn 33 onces ma mais anw ye sanutigi jamanaba ye an ye dugujukɔrɔ an ye nafolotigiba ye nka an ka wari dɛnnen don fan wɛrɛ fɛ azizi o bɛ jɔnya de kofɔ o de la a fɔra ko mali ye jamana sabanan ye sanu la farafinna o tɛ yan o kɔrɔ ye mali ka sanu kan ka ca ni tunisi ta ye mais tunisi ka dinari kɛmɛ o bɛ bɛn mali waa mugan de ma 20 mille franc 20 mille ye waa mugan de o an de bɛ k'a fɔ ko waa naani an b'a fɔ min ma ko kɛmɛ seegin dɛ waa naani sɛbɛnlen don o de kan min sɛbɛnlen don ne kan b'o de ma bɛn kɛra min kan bɛn kɛra min kan cent dinars cent dinars tunisiens ça fait 20 mille franc malien 20 mille franc CFA a bɛ o de ma cash ka taa sɔrɔ jamana dɔ y'a ka indépendance ta 2002 Timor Leste ka bɔ Indonésie la a marala fo siyɛn fila a ka wari ka girin ni Indonésie yɛrɛ ta ye Brunei y'a ka indépendance ta 84 o fana ka wari ka girin n'anw ta ye a ka girin ni Indonésie ta ye e y'o faamu cogo di mais mun bɛ se ka nin kɛ ni nafolo jamanaba ye n'i miiri fer yɛrɛ gansan ye 2 milliards tonnes de 2 milliards de tonnes an y'o ye faliya ale ni kulukoro mara kɔnɔna la sanu réserve minnu sɔrɔla kɔsa in na kɛɲɛba ni fɛn yɛrɛ kɔnɔ min tora dɛ ani kidali ni eh, eh, eh, ka taa bila kayi mara kɔnɔ 1500 tonnes mhm. donc lithium o bɛ t'i jɔ 2 millions et quelques de réserve dans la mine de Goulamina donc e ka nin ressources bɛɛ lajɛ ka nin nafolo parce que i b'a dɔn k'a fɔ wari ye nafolo de ye mhm. mais ni nafolo dugu de la o ka wari garantilen don voilà n tun delila k'o de ɲɛfɔ n ko mɔgɔw b'a fɔ ko dugujukɔrɔ nafolo n ko mm. dugujukɔrɔ nafolo tɛ jamana développer ayi dugujukɔrɔ nafolo tɛ jamana foyi développé hakili de bɛ jamana développé mhm. n'i ye kɔgɔji ta k'a lajɛ mhm. Rwanda de ye capitale Rwanda ka capitale de ye faaba ye min ka sanu ni farafinna faaba bɛɛ mhm. mais kɔgɔji tɛ Rwanda c'est la ville la plus propre kɔgɔji tɛ yen olu de kɛra jamana fɔlɔ ye farafinna min sera ka téléphone android sogolon Mara Phone olu de bɛ afiriki bɛɛ fana ɲɛ robotique la Rwanda kelen kelen ka taa hmm? sɔrɔ ka bɔ nin kɛlɛ in bɛɛ la ne yɛrɛ tonton taara Rwanda ka kɛlɛ la ne t'a fɔ ne gariden de la ne tonton taara Rwanda ka kɛlɛ la génocide in na olu taara a la ka bɔ nin ko in bɛɛ la ka tila tuguni ka dilan ka kɛ jamana ye hmm. tellement que taasira yer'u la u taara ɲɛ fo mali autorités bɔra yan ka taa parce que taasira tɛ maa minnu na olu de bɛ girin taasiratigiw nɔfɛ tuma bɛɛ hmm, ni n k'i ma ko mali ka yɛrɛmahɔrɔnya ka kɔrɔ ni eh, emirati ta i bɛ d'a la mali ka yɛrɛma dubai ye minnu ka ville dɔ ye ten mhm. mali ka yɛrɛmahɔrɔnya ka kɔrɔ n'u ta ye i bɛ taa fo san tan ɲɔgɔnna la mais o bɛ mali ɲɛ hali kowɛti kelen kelen min ni mali ye bɛnkan bɛnkan tɛgɛnɔ bɛnkan dɔ tɛgɛ nɔgɔ bila mhm. f'a bɛ taa fo miliyɔn caman na mhm. mali ka yɛrɛmahɔrɔnya ka kɔrɔ kowɛti ta ye o Kowɛti oh. kelen kelen in kɔni singapur singapur de ye jamana fana ye min ka sanu ni Asie jamana bɛɛ hali Chine mhm. singapur de ye jamana filanan ye diɲɛ kɔnɔ robot dilan na mhm. mali ka yɛrɛmahɔrɔnya ka kɔrɔ singapur ta ye ni san duuru lagine ta ka kɔrɔ ni singapur ta ye ni san wolonwula mais mhm. an bɛ don min na i ko bi singapur takisi bɛ i bɛ don a kɔnɔ chauffeur t'a la a bɛ t'i bila f'i bilayɔrɔ la tellement que jamana nin ka dɔgɔ u ka capitale ye singapour ye jamana yɛrɛ tɔgɔ ye singapour ye ɛɛ CNT membre dɔ y'a yira k'a fɔ ko singapour bɛ baara kɛ ni anglais de la a tigi m'a faamu kosɛbɛ kan naani de bɛ singapour a fɔlɔ ye malayi ye filanan ye anglais ye sabanan ye ɛɛ mandarin chinois ye naaninan o ye tamil o kan naani de bɛ u fɛ yen donc n'i y'a don mɔgɔw kunna k'u bɛ baara kɛ ni anglais dɔrɔn ye a bɛ mɔgɔw lafili u bɛ baara kɛ n'u ka kan de ye wa u développera o de la diɲɛ kura nataw o sow bɛ singapuru de an bɛ don min na i ko bi diɲɛ kura min bɛ ka na diɲɛ kura nataw le monde futur olu so jɔcogo kuraw bɛ singapuru de o de la u b'a fɔ ko ni mɔgɔ minnu e, e, solila ka wuli ko diɲɛ y'olu de ta ye ne ko la taasira bɛ maa minnu na diɲɛ y'olu de ta ye hmm? i y'a ye voilà donc hakili de bɛ jamana développer mhm. hakili de bɛ se ka ressource bayɛlɛma k'a kɛ fɛn dɔ ye mhm. hakili de ye sanu hakilimaw de ye sanu bila wari garanti la o yɛrɛ ye sanu fanba ye n'o tɛ sanu yɔrɔ dɔw bɛ yen olu bɛ labaara ka don technologie nanow la eh, ordinateur quantique n delila k'a kuma fɔ n k'a kan ka bɔ a mɛnna mhm. bon mécanique quantique bɛ depuis 1900 combien i y'a ye mécanique quantique bɛ mécanique façon jumɛn mécanique ye sugu fila ye mécanique minnu b'u ɲɛsin fɛn belebelemaw kalan ma ani mécanique minnu bɛ jigin fo fɛnw na minnu bonya bɛ tali kɛ Planck ka jateden na n'a bɛ f'o ma ko constante de Planck parce que Planck fana tun ye scientifique ye a tun bɛ allemagne wa an tɛna don o histoire la kosɛbɛ o bɛ tali kɛ yeelenw ni i ɲɛ t'aw ka yeelen ninnu na kɛlen don ka wowoninw bɔ a la ka u dakɛɲɛ k'u kɛ ten walasa ni yeelen bɔra mhm. vitrine minnu b'a kɔnɔ mhm. yeelen bɛ ci ci o vitrine na donc a bɛ yɛrɛkɛ ka taa yɔrɔ jan mhm. donc nin bɛ donna ye optique de la o optique kelen de la caméra ninnu b'a la o optique kelen de fana na eh, microscope bɛ kalan ye parce que micro o bɛ fɛn fɛn bɛ yen n'a bonya bɛ kelen k'o tila miliyɔn kelen na mhm. fɛn fɛn bonya bɛ ten n'a bɛ f'o ma ko micron mhm. mhm. minɛn min bɛ yamaruyali kɛ k'o ye a bɛ f'o ma ko microscope.
c'est micro kɛ o bɛ ko mɛrɛntɛni. wala fitinin. mɛrɛntɛni.
voilà fitinin bɛrɛkisɛni bɛnɛtɛni. ɲɛden ɲɛ tɛ min ye o de la n'i ye mɔbiliw kile ta i bɛ jakarta kilew ta a bɛ k'i kɔnɔ k'u bɛɛ ye kelen danfara min b'u la ɲɛ t'a ye quoi. ni danfara jigira 10 puissance moins 6 duguma dɔrɔn ɲɛ t'a ye tuguni o la il y a microbe donc il y a micro ensuite il y a vie mhm. donc nimafɛn fitini min bɛ yen n'a ka dɔgɔ mhm. latin de don français tɛ o mhm. o de la n'an ka mɔgɔw bɛ kuma u b'a fɔ ko karisa kɛra tubabu ye a bɛ k'an kɔnɔ ko minnu bɛ europe k'o de kɔrɔ ye ko tubabu e ne an ka minisiriw de bɛ wele ko les tubabu tubabu kɔrɔ tubabu ye arabukan de ye a kɔrɔ de ko farafin min ye européen ka taasira ta c'est ça on appelle un tubabu hmm. c'est comme le satan c'est comme le satan Ouais, mais e de ye tubabu ye sa o la. E yɛrɛ ye tubabu fana ye. Aziz o kuma na fɛn min ye tubabu ye o bɛ dan sigi an ka bi émission na hmm. k'i fo k'i waleɲuman dɔn Dante foli min na Aziz hmm. an kɔni y'a bɛɛ fɔ sa k'a daminɛ jɔnya juru ta yɔrɔ nafolo kalan kalan yɛrɛ so ka taa bila o kuma na fɛn min ye dugujukɔrɔ nafolo la fo ka taa sɛmɛ wari la. ka taa bila farafinna yɛrɛ ka taasira ko an ye nin bɛɛ ta ka nin walanwalan ne kɔni bolo bi fo ka taa bila ɲɔgɔn dan bɛ kɛ ko minnu na an bɛ taa gɛlɛya sɔrɔ waliko de la kuma bɛɛ mhm. i yɛrɛ da don o la k'o walanwalan kosɛbɛ fo ka na bila o kuma na fɛn min ye yɛrɛ kalan dɔn yɛrɛ ye ka taa bila fasiya dɔn yɛrɛ fɛnɛ la nin na kuma in na an bɛ se ka min fɔ maaw ye min ni o kuma na kuma mun don an ka taasira kelen t'an yɛrɛ la aziz n'i ye nin kuma bɛɛ lajɛ nin bɛɛ bɛ taa bila mun na mali ka taasira kelen ta mali k'i sɛmɛ fɛn dɔ la c'est pas parce que nafolo bɛ n fɛ yen n'i t'a labaara fu don nin bɛ n fɛ yen nin bɛ n fɛ yen fɛn fɛn o fɛn n'i gulonnen don mɔgɔ wɛrɛ la an y'a ye k'a fɔ wa aziz farafinna dugu tan min ɲɛ ah a bɛɛ ka wari b'a yɛrɛ bolo a mhm. bɛɛ ka kan b'a yɛrɛ bolo et puis francophone jamana kelen t'a la a ne ko de ɲɛfina nanzara kalan kelen t'a kɔnɔ sabu ne t'a dɔn mɔgɔ mɔgɔ bɛ se ka n'i sigi a bɛ sɔsɔli kɛ nin kuma yɛrɛ kunna quoi o de la n ko n ka kuma ɲɛdɔn o de la n b'a fɔ n ko ɲɛmɔgɔ nɛni tɛ an ma se an ka ɲɔgɔn buruja hmm. foyi foyi et puis maa si ma bali vɛsi don la maa si ma bali mɔbili boli la e n ko arabuw bɛ vɛsi don mais bi bi in na u bɛ cogo di est ce que Maroc ninnu bɛ cogo min na ko bi Aziz mais an bɛ siɲɛ wɛrɛ émission n'i ye layidu d'an ma semaine wɛrɛ an bɛ fɛ i ka ɲinini kɛ kosɛbɛ kungokolon ale ni fura pharmacie et la forêt bi Mali bɛ jusqu'à quelque 8 millions d'hectares de forêt o de b'an bolo kungokolon na kungokolon ka ca fo ka dɔ k'a ka ca mais Aziz i b'a kalama an kɛlen bɛ ka kɛ furaw de bɛ bɔ fan wɛrɛ fɛ anw ma kɛ fura jamana ɲini jamanaba ye a ka d'an ye ka nin fila da ɲɔgɔn na ka na n'a ye mun kama bi anw ka bana yɛrɛ nin y'an san bi wɔɔrɔ an dɛsɛlen don pali de la an ni pali de bɛ ɲɔgɔn na fɔlɔ parce que ko pali pali kun ma ɲɛdɔn kosɛbɛ voilà o de o a nature yɛrɛ ma ɲɛdɔn an bɛ na ni o ye donc hectare i b'o fɔ mɔgɔ ye a bɛ bɛn balon tan terrain mɔgɔ bɛ balon tan yɔrɔ min na gazon bɛ yɔrɔ min na poteau kun n'a kun awɔ 100 mètres sur 50 O 100 mètres sur 90. Sur 90 plutôt. O tɛ yan. Ah, ah, ah.
Bon n'i ye yan kɛ mètre kɛmɛ ka yan kɛ mètre kɛmɛ o de bɛ hectare kelen ma. Bon e ko sisan ko mm. o miliyɔn joli de bɛ yen. Donc a i b'a dɔn f'i ka équivalence de di walasa mɔgɔw ka fɛn faamu quoi. Ouais. Hectare kelen bɛ bɛn o de ma. Balontan terrain mètre kɛmɛ. Awɔ mètre kɛmɛ. O de yan kɛ o de bɛ yan kɛ 90 yan kɛ bi kɔnɔntɔn ye a kɛ kɛmɛ ye. Kɛmɛ kɛmɛ kɛmɛ jɔjan kɛmɛ seleke voilà a bɛ n'a fɔ n'i ye mali maliyɛnw tilan mali population na a bɛ bɛn troisième pont kun n'a kun ani troisième pont kun n'a kun o kɔnɔna mɔgɔ tan ni naani dɔrɔn de bɛ jɔ n m'a fɔ du tan ni naani dɛ mɔgɔ tan ni naani dɔrɔn de ka yɔrɔ o ye mali kɔnɔ tellement que dugukolo b'an bolo siɲɛ wɛrɛ an bɛ kuma o kan an bɛ kuma o kan an y'o jateminɛ k'a ye k'a fɔ an ka kungokolon yɛrɛ fɛnɛ yiri minnu bɛ yen n'olu tɛ tɛmɛ mɛtiri fila janya fɛnɛ kan aziz o yiri dɔgɔyara kungo yɛrɛ fɛnɛ kɔnɔ dɔgɔ yɛrɛ fɛnɛ kɛlen bɛ k'i ni da o la parce que a fɔra ko walasa yiri ka tɛ